zaka 16 zapitazi kundirande kuno komanso dziko lonse la malawi kudatchuka ah, mbiri ya munthu amene ankamuti nachipanti Ah, nachipanti anali munthu amene amayenda usiku ya amavala chipanti nchifukwa chake dzina loti nachipanti Lina. linabwera Mhm. dziko lidagwedezeka chifukwa even apolisi ankakanika kumugwira munthu ameneyo anthu mundirandemo ndithu otchuka ndi ndewu komanso otchuka ndi zinthu zochitachita adayesesa ndithu kumachita moyenderera ndi mdima kuti mwina ambwandira nachipanti koma sizidatheke kufikira chakumapeto kwake kumene zidatheka ndithu kumugwira mzaka zimenezi miyoyo ya anthu inkakhala pa chiopsezo Malo amene taima ano ndi amodzi mwa malo amene munthu ameneyu adafika ndipo adachita chipongwe. Tili muno ndi Blantyre Secondary School. Kwa amene mmatsata mbiri ya Nachipanti ah, akudziwa bwino kunena kuti Blantyre Secondary School Nachipanti atazungulira-zungulira adafika ndikupanga chipongwe atsikana ena mzaka zimenezo. Tingofuna kuti iweyo ndine panopa tingokhala ndi macheza kuti kodi iweyo ngati mmodzi mwa anthu amene wakulira mu Ndirande mwa goliyo mmenenso Nachipantiyo ankachokera. Kodi Nachipanti mu real life amene dzina lake lenileni ndi ah, Jack Bandawe, moyo wake wa tsiku ndi tsiku unkayenda motani? a jack bandawe pali zambiri zoti ndingakonde kuti ndifotokoze ndipo tifotokoza mkati mwa video so choyambira chomwe ndinganene anthu akutali kutali makamaka kutali ndi ndirande Ah, tikapita kudowa kumeneko tikapita kusalima tikapita kumangochi mutu mwawo chomwe chimayenda akamamva kapena kuti akamva nkhani ya nachipanti ndi munthu wina wake kuti chivampaya ah, munthu wokuti ndi odabwitsa maonekedwe ake komano kwa anthu amene tidaonapo amene tikuzisata bwino nachipanti adali munthu wabwinobwino ndipo ndi munthu wabwinobwino okuti amadzuka akamenya bawo ndi anzake ukampeza akuwonera mpira ndi munthu okuti amapanga mmene tonse Timachitira- ah, timachitira kunja kukacha. tsiku ndi tsiku achapa zovala zake koma chomwe chimasiyanano ndichokuti kukada ndi pamene amavala chipanti chake ndikusakano kuti alowere kuti apite kwa goliyo mbali kumene anaotcha okuba uja kapena azazungulire mu campus momwe tili munomo amayenda malo ambirimbiri so imeneyi nditha kungofotokozako ngati a basic life ya nachipanti kuti adali munthu okuti si amene anthu amaganizayo kuti "Eh, china chake choopsa ovala ngati nyawu ayi masana amayenda bwinobwino acheza ndi aliyense amangosankhano kuti ndikampange chipongwe uti komanso china chomwe ndingafotokoze chomwe amalawi ochuluka samadziwa ndichokuti Nachipanti kumene amakapanga ataki amakhala kuti masana umene akuyendawu waonekerako kuti ntalowa apa abambo kuku amapita night amayi ndi atsikana amasala kokha i think ndikupita kumene kuku moyo wake umayenda motero nde amakhala ndi matageti kwina kumene amadusako amakhala kuti mwina kumene wachokako amamuthamangisa nde wazera pena pake wapezanso kuti "Ah, umuti i think mumakhala a munthu mmodzi yekha msikana ndikuti amugona ah, amukhapa amutenge magazi ah, moyo wake unali ngati umenewo komano si munthu okuti anali ngati nyawu mu, mu live life kapena kuti moyo wa tsiku ndi tsiku Anali nyamata ndithu ali kukacha. Nyamata wa thanzi Aka- anyamula chigubu chake kukatunga madzi Acheza ndi anzake, asesa pabwalo amenya bawo. apita pa garage amwa shabini Zambiri. kumwa kachaso ndi zina zotero zambirimbiri okay titani tibwerenso kunena kuti no Mm, munthuyu mm. kukada tidziti amasanduka kapena amangovala zongoneka ngati zongovala komano amakhalabe ali mu fomu ya munthu fa pamene papa pamavuta kumvetsetsa fa Kwambiri. pamamveka kuti apolisi adayesesa kusakasaka of course kunali kovuta kumgwira komabe apolisi adayesesa kusakasaka komanso anthu okhala mu Ndirande ndithu adachita ndithu ah, uvakabo umeneyo kuti mwina ayesese kuti munthu ameneyu amubwandire Mm. ya ameneyo tiziti kukada amasanduka nkukhala chinthu china in another form kapena analibe munthu amangovala mwina chipanticho ndi zina kungozipentapenta Ti- ti- ti- mwina ta- tangopanga analyze pamene papa kuti kodi zinthu zake zimakhala bwanji limenenso ndi funso lokoma kwambiri kuti ndiliyankhe ndipo ndiliyankhe motere Nachipanti ndi munthu wakuti masana ndanena kale mamawa amakhala kuti ali bwinobwino mnyamata nzathu koma mazulo uja adali ndi kachizimba kake kamene amapangisa kuti olo apolisi amatha kumudusa pena osamugwira kuziwa zoti anali location yakutiko kapena apita location apezeka location yakuti koma osamugwira why amazipenta zijani kwa zokhuzana ndi zizimba zomwe Anali ana nazo. anachekera kumene koko zomwe adapanga apart from use kuvala chipanticho chipanticho chidangokhala simbo ya iyeyo kuti amavala zimenezo bweza akuvala weksuti kukanali kukhwima koma ndi zogwirizana ndi zizimbazo kuzipenta nkhope amazipenta the whole body and kuvalanso chipanticho zidali ah, zizimba zokhazokhazo so pamene popo ndikuyenera ndikuuze kuti uh, zomwe amavala mazulozo apart from kuti ndi chipanticho kuzipentako ndi process yake ya zizimbayo kuti zinthu zizimuthekera bwino alowe Amene akuti- anyate, amene akuti apange zimenezozo. apange zimenezozo so ndithanena kuti amayuza zizimba kapena kuti mankhwala azisambawa kaya ndi sataniki sitingachite kuneneratu koma nkhani ndimeneyo kuti adali ndi masenga ake amene amapanga okay pa nthawi imene um, zimachitika zimenezi nachipanti watchuka nachipanti dziko lonse lidamveka palibe amene ankadziwa kuti munthu ameneyu wachokera kuti Mm. kufikira pa tsiku limene adamugwira atagwidwa pamene anthu anazindikira kuti ah, si Jack Bandawe uyu Jack Ah, ah, ajakidwa apo ajak omagoliro Eh. reaction ya anthu mwa Goliyo atazindikira kuti munthu amene amazunguza Ndirande anali mu- mu- mmodzi mwa Mmodzi mwa anthu. anthu anthu adapanga react bwanji nthawi imeneyo anthu adapanga react makamaka mosiyana potengeranso ndi mmene nkhaniyo inabwerera chifukwa apolisi adakhala akusaka information yokhuzana ndi a jack bandawe ndipo adali munthu oti sakudziwika so angompasa dzina kuti a Nachipanti amavala panti koma sangamfotokoze kuti ndi ujeniyo amavala pantiyo Ayi, Moses. padali povuta so nthawi imene idafika kumapeto kuti la 40 lamukwanira wagwidwa ndi nthawi imeneno am- amalawi ochuluka komano ochokera mu Ndirandemo adadabwitsika kuti "Ah, kani mkuluyu ndi Jack chifukwa m- monga mmene ndanenera mwambiri kuti anali munthu woti adzuka akaonera mpira pa bss pompa pa ground pa a- apita pa graja ndanena kale so anthu amene anali circle yake anali odabwa kwambiri kuti "Ah, inu mkulu amene anali Nachipanti ndi uyuyu Tamwa naye Nde- tu dzulo mowa funny wina. thing so chosekeza kwambiri ndichokuti a jack bandawe sanali munthu wamapokoso atani atani pa easy moyo wawo tsiku ndi tsiku sanali woti iwo ndandewu Ayi, ada- ada- afana pa easy. amazizozo so ah, anthu ambiri ochokera kwa Safa kwa Goliyo kumene amapangiranso zimenezizi anali odabwa kwambiri kuti "Ah, inu akulu a pa easy awa ndi amene ali Nachipanti Eh. so zinali zodabwitsa kwambiri kwa aliyense
anthu Mm. akuti ankakhala mwamantha Mm. ndi nkhani imene chifukwa enafe tinali tili kutali ndi blantyre Mm. koma timati tikatsegula rediyo nkumva nkhani ya Nachipanti Kumamva za Nachipanti. mitima imagunda modabwisa kumeneko Mm. anthu kunoko mantha anu adali otani amene mmachita kukhala kumamva kuti ayi walowatu m'Blantyre secondary school mu, wapangamo chipongwe kumtundakunsotu wapangako chipongwe mantha anu ankakhala otani amene munali ah, pafupi ndi mkulu ameneyu Nachipanti okay chomwe ndingayankhula apa ndichokuti kukakhala kwa Goliyo uh, timadera toyandikira Goliyo ngati maploti uh, kwa Chinseu pang'ono chonchoncho inafika noyo kuti anthu anasiya kugona bola timadziwa no- ah, nthawi ya okuba ana otcha kuba timadziwa kuti ah, akuba ama- amabwera nzachidziwikire Eh. koma nachipanti munthu woti muchita kudziwa kuti akumapha akumagwiririra kukhetsa magazi inafikano nthawi kuti anthu samagona m'manyumba olo azibambo amene anali ndi ntchito zoti amapita night kuti apite night yo zimakhala zovuta kuti asiye mkazi ndi mwana akati apeza kuti agobedwa ndi zinali zinthu zovuta um, koma point yayikulu yomwe ndinganene pamene pa kutengera mantha a nzika zomwe azimakhala mmene momo anthawi imeneyo mpakana panopa inali kuti anafika pokuti sakugona um, ah, mpaka anyamata kumakhalanso akuzungulira panja apa kuti uyuyu ngati angafike pamudzi pathu panopa tingomgwira tikumana naye.
tikumane tonse tikuyenda tonse tikuzungulira pamudzi panopa zinafikapo kwambiri Ina- inali nyengo yodabwisa komanso Yoopsa kwambiri. yoopsa kwambiri Ah, omvera omvera komanso amene mukuonera pakadali pano tili muno Ndirande Blantyre secondary school amodzi mwa malo amene nachipanti adafikapo ndikupanga chipongwe tafika kuno kuti tingopanga video imeneyi ndi mnzanga pamene Nthawi imene Nachipanti ankapanga zake zosaweruzika, iyeyu adali alipo ndipo mmene ankagwidwa anali mmodzi mwa anthu amene adachita experience ngakhale adali wachichepere koma adaziona ndithu mantha amene ankabwera pamaso pa anthu chifukwa cha kuzunguza kwa mkulu ameneyuyu uh, iwowanso anali mmodzi mwa anthu amene ankachita mantha. Nkhani imeneyi ndi imodzi mwa nkhani zimene zidatchukitsa kwambiri dera la Ndirande. Ndirande inde dera lovuta koma lidabusta kwambiri moralo yake nkhani imeneyi. itangochitika ase Mm. kungoomba mkota Mm. ah, pamakhala nkhani zambiri zimene anthu amanena zokhudza dera la ndirande Mm. ndakhala ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana sindimalephera kuyiponya imeneyi chifukwa ndirandetu mwina ndiotchuka Ujimake. kuposa ndiotchuka kuposa malawi tikhoza kutero Zona. Pamadi- pamadera onse amene ali malawi munomu ndirande Number amadziwika one. amadziwika from nsanje to chitipa Zona. tangofotokozani zinthu zitatu zimene from your experience kuti ndi ziti zimene umaona kuti ah, ndirande i think anabebera apa pamene panabeba kwa- apart from nachipanti koma ndirandenso anabeba kwambiri ndi nkhani iti ndi iti okay madera ochuluka amene tili nawo mmalawi munomu mwachitika zinthu zambiri komano zomwe zachitika mundirande ndi extraordinary zosemphana Za- za- zokuti zake zake. olo mzungu kubwera kungomufotokozera afuna apangepo china chake apange documentary Eh. apange filimu imene filimu imene based on true story kundirande ah, ngati pompano sitimakamba nkhani anachipanti mongokumbutsananso ndi kumene adayambira akuwotcha okuba malawi yese ino kuti anthu azifika pomagwira akuba Ndikumuwotcha. Mob justice yoyambirira. ndirande ndipo kundirande zinachitikanso kwa goliyo tikabwereranso Komwe kwa nachipanti ko.
chipanti komwe kuja ndirande yokhayokha so Ndirande ndi dera losiyana kwambiri ndi madera onse, mumachitika zinthu zosiyana, sizoti ndi zoyipa zokhazokha, mulinso zabwino. Ah, Ndale zinayambira ku Ndirande, titha kunenanso choncho. Ah, m- ah, Kuchileka airport kusowa chida china chake kuzungulira mu Ndirande Koma zachipeza. achipeza so Ndirande ah, sizoti ndi dera loti langokhalira kuti loyipiratu kamba kambiri za nachipanti kuotcha akuba magalimoto ndimapereka chitsanzo ndimacheza ndi mzanga wina wake ali pa polytechnic polytechnic pali course imene amati ah, mechani- mechanical engineering amapanga za magalimoto magalimoto koma lecture kumene galimoto yako ikaonongeka umayipeza ili pa- pa garage ya mundirande Mundirande. iwe ase iwe umaphunzitsa za umakaniko kumene so Eh, nkhani so- ndimeneyo kuti ndirande sizoti idangokhaliratu yoyipiratu ayi koma muli zinthu zambiri zokuti zikathekanso kundirandeko anthu amadabwa ase kuti inu chida cha ndege achipeza mundirande Ndirande! zikukhala Zakhala. bwanji tikutero ndithu omvera nonse kulikonse kumene muli komanso amene mukutionera pakadali pano tili kuno kufuna kungokamba nkhani ziwiri zitatu timapanga mapulogalamu kuti mwina zitha kugawana nkhani zina ndi zina zimene mwina sizimakambidwa untold stories ndi ndi nzanga apo z in the building muli ndi ine webizo in the building uh, ya kusogolo kwa- kukamera kwathuku kuli chapse amene akugwira ndithu kamera kuonesesa kuti chilichonse chimene tikuyankhula pano chili mchimake Chimene tingakupempheni tangopangani subscribe, like, comment komanso share chifukwa pamodzi pano timabwera ndi nkhani zokoma kukoma. Takhalani pompo chifukwa nkhani zabwino sizinathe. Tikhala tikulowa. Ngati muli ndi nkhani zimene mukhoza kutifotokozera, tiimbireni foni tikupasani manambala athu. Tiuzeni kuti tibwere tizacheze nanu. Tingofuna ma conversation a nkhani zimene pakadali pano ndi kubwera kwa technology sizimakambidwa kambidwa. Kufikiranso nthawi ina pomwe tizabwerenso ndi program ngati ino yomweyi, ine mulutsi wanu yemwe uja, Webizo in the building, ndi ndi nzanga apa. Wizzy. wisdom Yeah.
chiku kukamera kuli chapse tingoti mwakoma nonse zikomo